ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata ndị be anyị ekenekwa m unu ama m na udo dị achọrọ m imegosi anyị taata ka ị ya-esi wee add coin ọbụla dị n'ụwa so long as na ya na that coin na e create-go ya to your SafePal wallet ihe anyị ga-eneed maka ihe a na-achọ ime bụ coin market app and CoinGecko app so ọ bụrụ na ị download be ya gbaa mbọ fụ na ị download your coin market app maka na ya ka m meji wee mee ihe na m chọrọ ịkụzi ọ bụrụ na ihe a bụ izi ị na-achọ ịma maka ya check description section ị ya-afụ link ị ya-eji download your coin market app so ọ bụrụ na ị download chaa ya ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịpị aka na ya so ọ bụrụ na ị pịa aka na ya ị na-azụ so ọ bụ na ị pịa aka na ya ihe a bụ onaa ka ihu ya ya-adị so mana tupu anyị agaba n'ilu gbaa mbọ fụ na ị subscribe to my YouTube channel on notification button ọ ya-abụ oge oge ọbụla m dosara video ka ị bụrụ onye izi ya-enweta ya then ama m na ị na-eclaim your diamonds Ọ bụrụ na i nee anya ebe i nee anya n'elu ebe ị ga-afụ na diamonds dị ebe a ihe a bụ ụzọ esi enweta free NFT ọ bụrụ na ị watch be video m ebe m kụzi ka esi na-claim free diamond gaa chọọ ya na my YouTube channel ị ga-afụ ya ya bụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa so ọ bụrụ na ị bata na coin coin market app chetakwa na ihe anyị ji bata na coin market app bụ ka anyị nweta contract address coin ọbụla ahụ ị chọrọ igo ya bụ coin ọbụla ọbụla list go n'ụwa ọ ga-adịrịrị na coin market app so ọ bụ na ị bịa ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ebe a search dị ị pịa aka na ya ọ bụ na ị pịa aka na ya so coin coin ahụ ị chọrọ igo i dee afa ya ọ bụrụ na i dee full name ọ full name ya apụtara ị ya-ama initial e ji wee mara coin gbaa mbọ fụ na na ị ma the initial ọfụma ka ị hapụ ịdaba n'aka ndị na-apịawa ndị mmadụ azụ so ọ bụrụ na i nee anya ị ga-afụ na Monetary apụtago Monetary ka m chọrọ iji wee kụzi nkụzi a na-eme maka ya kịta so ọ bụ na m pịa aka na ya o bupụtara anyị ihe dị ụna so i jiri nwayọ na-agbalata na-agbalata i nee anya ebe a ị fụ na anyị afụgo ihe anyị na-achọ contract address a na-ekwu maka ya nee ka ọ dị anyị n'ihu anyị ebe a so ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịpịa aka ebe a kịta ebe a this copy copy icon dị ọ na ịpịa aka na ya ọ bụrụ na ịkọpịgo ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịbịa na your SafePal wallet ọ bụrụ na ịbịa na your SafePal wallet ịpịa aka ebe a mgbakwunye mgbakwunye a dị this plus sign dị ọ na ịpịa aka na ya cheta na e, anyị akọpigo contract address ahụ so ọ bụrụ na anyị kọpịa ya paste ya ebe a ichelu ịfụ na o jirigo aka loduo the coin anyị na-achọ ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịgbanye ihe a on ị nee anya ịfụ na agbanyerọ agbanye ihe ọzọ ị ya-emezi na-abụ ịgbanye ya so ọ bụrụ na ịgbanye ihe a on ya ịnachigha azụ nachigha azụ na your wallet ịchọọ monetary coin ịfụ na anyị etinyego ya n'ebe a ya bụ ọ bụrụ na ihe nkụzi a nkụzi masịrị gị gbaa mbọ fụ na ịgwalụ ndị ọyị gị gwa ndị ụmụnne gị na ndị ezinụlọ unu ka ha bịa na-esonyere anyị na-amụta ka esi akpata ego na-amụtakwa n'asụsụ Igbo ebe a biko gbaa mbọ fụ na ị nọrọ n'ụbọchị ọzọ daalụnụ